ị ga-achọ ihe afọ ga-eri maka na ndị Igbo kwenyesiri ike na ọ bụ naanị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ndewonu onye unu na-ahụ ihe onyonyo a bụ nwa ada Kalu Helen Chikodiri Ekemma nwa a mụrụ n'ụbọchị eke esi m na obodo a na-akpọ Eda nke dị n'okpuru ọchịchị Edda Local Government Area nke Ebonyi steeti ndewonu o nwere ihe m kwọ bịa n'ụbọchị nke taa mana tupu m aga n'iru achọrọ m iji nkeji a kelee ndị otu Fada Pati Charity Foundation ndị nyere m ọmarịcha ohere ọma iso n'ịzọmpi a ịma na ihe eji na-azọmpi a ọ nweghị ihe ọzọ na-abụghị iji kwalite asụsụ Igbo a nke chọrọ ịla ala mana ekwenyesiri m ike na ọ gaghị ala n'oge n'ihi nke a ka anyị chịkọta aka ọnụ kwalite asụsụ Igbo maka na ndị Igbo kwere n'ọ bụ a nyụkọta mamịrị ọnụ ya agba ụfụfụ ngwa gezienụ ntị ihe m kwọ bịa n'ụbọchị nke taa ihe m chọrọ ikwu maka ya taa bụ ilu ndị Igbo gịnị bụ ilu ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ị bụ onye Igbo mana ị maghị ilu ọ dị nnọọ ka ebe ị na-eri ji enweghị mmanụ i ji esuru ya n'ihi na ndị Igbo kwenyesiri ike na ji bụ nri kachasị nri niile ndị ọzọ ilu nke mbụ a na-arụ onye obi ọ na-adagharị ka ọsịsa nke pụtara a na-agwa onye na-aghọtaghị ọ na-emechi obi ya ilu nke abụọ nwunye anyị nwunye anyị mgbe ndeeri dara a mara onye bụ nwunye ya nke pụtara nke gị bụ nke gị nke gị ga-abụrịrị nke gị ilu nke atọ agadi nwaanyị wetacha ụkazi gbajie mgbọrọgwụ agụrụ gụrụ afọ a ga-agụ n'afọ ọzọ nke pụtara i richa ihe niile ị nwere n'ụbọchị nke taa echi agụrụ agụa gị ya mere ihe ọbụla ị nwere na-eri ya nwayọọ nwayọọ mana abụkwala ọkpa akụ erighị eri nke anọ bụ agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ ụmụaka ewere ya kee nkụ nke pụtara ọ dị mma ime ihe kwesịrị ime ahapụkwala ya ka o ruo echi ma ọ bụkwa tupu ihe emebinahụ gị nke ise bụrụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ nke pụtara ọ bụ onye rụrụ ọrụ ga-eri nri onye rụọ ọrụ ka o rie n'ihi ebe onye na-arụ ka o si eri nke isii nke bụ nke ikpeazụ ebe m ga-akwụsị nke ụbọchị nke taa bụrụ nkụ ndị na-eghere ndị nri o nwekwara ụzọ ọzọ eji ekwu ya ị nwere ike gị asị nkụ ndị na-eghere ndị nri ma ọ bụkwanụ nkụ mba na-eghere mba nri mana ihe m ga-agbakwasị ụkwụ nke taa bụ nkụ ndị na-eghere ndị nri nke pụtara ihe ị nwere ka o ju gị afọ anyị bụ ndị Igbo ka anyị mekọta na aka ọnụ ịkwalite asụsụ anyị ka asụsụ anyị dị anyị mma ka ọ hapụ ịbụ na asụsụ ndị oyibo bụ ihe ga na-amasị anyị mgbe ọbụla ị ga-ahụ onye nji onye nji ibe arụpụta ihe ọ gaghị adị ya mma ọ nke ndị ọcha rụpụtara bụ nke ga na-amasịkarị ya chetakwa na nkụ ndị na-eghere ndị nri ka anyị mee ka asụsụ Igbo anyị ka ọ bụrụ ihe ga na-aga nke ọma n'ihi na ndị Igbo sịrị na a nyụkọta mamịrị ọnụ ya agba ụfụfụ nkụ ndị na-eghere ndị nri ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ echefukwala a ka bụkwa m nwaada Kalu Helen Chikodiri Ekemma